daalụnụ ụmụnne m ekene m ụnụ n'ụbọchị tata asị m na ọmaka meele onye ọbụla daalụkwanụ a ka m bụkwa nwanne ụnụ nwoke bụ azụbụike uchenna chibuikem ewetego ọkụ asị m na ife ga na-adị daalụnụ o nwerọkwanụ ihe ọzọ anyị na-ekwu na-abụrọ ife anyị na-ekwu bụ mgbasa ozi ka anyị na-eme kedu ife anyị bịa ime n'ụbọchị tata agwa m ụnụ na m ga-akọrọ ụnụ akụkọ gbasara ife igbo ji wee nwụba ọnwụ eji nwụba ọnwụ n'anị igbo ọ nya ka m ji wee bịa n'ụbọchị tata ka m kọlụ ụnụ ya bụ akụkọ kedu ka ka nya bụ akụkọ si wee bịa ọ mbọsị bụrụ gboo n'anị igbo ka a sị na a ga-ezije ozi be chukwu a ga-ezije mmadụ naabọ ya-eji ọjọọ eji ọsọ na ije wee jee be chukwu ka e zie chukwu ozi mana nya bụ ozi gbara ụzọ naabọ ya bụ na e nedili mmadụ naabọ ga-agba ọsọ ma agba ọsọ ọfụma ya-eje ya bụ ozi mbe wee wenye aka enu wee sị na ọ mara agba ọsọ na ọ ya eje ya bụ ozi nkịta wee chịba ya ọch- wee chịba mbe ọchị wee sị ya gị nwa bụ mbe na-akpụ akpụ maalị eje ozi nkịta wee sị mba na ọ nyanwa gbakalị n'ọsọ sị nye nyanwa bụ nkịta ozi ya bụ na ọ ya-aka mbe wee jee nya bụ ozi wee na-akwanụ mbe emu na-amụ ya amụ na-akọ ya ọnụ na nee onye na-akpụ akpụ chọrọ ịgbaje ọsọ wee jebe n'igwe wee zie chukwu ozi mba atarọkwa atọ mbe abụrọ abụ e wee sị nkịta ngwa a bịazịa kpọpụta va n'akụkụ wee zie fa ozi fa ya-ezi chukwu a kpọpụta mbe n'akụkụ wee jee gwa mbe wee sị mbe na ihe ị ga-ezi chukwu bụ na a ga na-anwụzi anwụ n'anị igbo na mmadụ megide megide ụwa ya megide ụwa ya o lue mgbe ọ ga-anwụ ọ nwụa ozi e zi mbe bụ na a ga na-anwụzi anwụ n'anị Igbo ya na ọnwụ na o nwezi mgbe a ya-abụ o lue ị nwụrụ e wee zie nkịta wee sị nkịta na ihe ị ga-ezi chukwu bụ na a ya anwụzi anwụ n'anị Igbo na a ya anwụzi anwụ n'anị Igbo na i mesigo ife niile ị ya-eme na ị ya anwụ na a ya anwụ anwụ n'anị Igbo e wee bido ya bụ ọsọ mgbe e bido nya bụ ọsọ nkịta wee gbapụ ị ma na nkịta nụ ka o si agba ọsọ na ọ na-agba nke dị egwu nkịta wee fepụ wee na-agba ebe m na-agwa gị ife a mbe wee na-akpụnụ ka esu na ị manụ ka o si akpụ welu mbe nwa anịga welu nwayọ wee na- na-azọ ije ọsọ na ije wee na-aga ọ nya ka e lulu o wee bụ na nkịta apụọ n'ụzọ wee nụzie nụ isi nni ife a tụpụrụ n'ala o nwere ebe a na-esi nwaanyị nwaanyị na-esi nni na-esi nni wee tụpụsịa ma ọkpụkpụ ma ife a na-eri eri ma anụ ọ nya ka nkịta o jiri nya bụ ọkpụ wee sowe nya bụ ọkpụ wee jezie wee taba ọkpụkpụ taba anụ mbe wee wee- wee lelekwa lelekwa wee lifelu nkịta ma nkịta amarọ na mbe agafego Hmm? wee livele nkịta na nkịta amarọ na mbe agafego o wee jebe nya bụ- wee jebe nya bụ ije mgbe o jezi o luzi be chukwu mbe elugozia be chukwu wee jezizi buru ụzọ wee zi- wee zizia chukwu wee zi chukwu na na ndị nna nna anyị fa nwere ozi e ziri ya na nkịta mana nkịta abịabe na ọ nya nwa bụ onye izi bu ụzọ na okwu bu ụzọ elugo be chukwu Ọ ife mbe kwuru na okwu bu ụzọ elugo be Chukwu mbe wee zie enu Chukwu ozi wee sị na na a ya na-anwụzi ọnwụ n'ala Igbo so na ka ya bụ okwu na wee pụta ị ma mgbe anyị pere mpe anyị na-agba ọsọ gbagide ọsọ wee gbabanye na anyị kwuo na okwu bu ụzọ elugo be Chukwu okwu bu ụzọ elugo be Chukwu ọ na ka ya bụ okwu si wee pụta ọ na ka o si wee pụta okwu bu ụzọ elugo be Chukwu ọ maka mbe na nkịta akụkọ mbe na nkịta ọsọ va gbalị so ị vụgo ka nkịta si wee mee gịnị wee wee wee daa nya bụ ije e jele ma mbe abụrụgo onye mmeri onye e tunyere ugo mmeri na ọkwanụ mbe mezie e ji wee nwụba ọnwụ n'ala igbo maka na ọ nya nwa bụ onye jegide wee jelu nya bụ ije n'isi wee gwazie chukwu na a ga na-anwụ ọnwụ n'ala igbo na abụghị ife meli so na ọ bụrụ na ị tụle akụkọ a ife mmụta dị na ya dị n'iche n'iche ọ nya ka e ji wee sị na ọ bụrụ na ana ị na-ege akụkọ gbasara ife igbo na ị ga na-amụta ife nke ukwuu ọ gị nwa bụzi onye na-enene m anya n'ife onyonyo a ga-amazi ma o nwe ife mmụta dị n'akụkọ a na-agbasalịlọ ife gbasara ọnwụ maka na ife mmụta dị n'akụkọ a riri nne ọ dị nnekwu daalụkwanụ n'ụbọchị taata a ka m bụ azụbụike uchenna chibuike m ewetago ọkụ asị m na ife ga na-adị daalụkwanụ ka emesịa nụ